o de ye i yɛrɛbakun ni kɛlɛli filanan jihadu seitan o ye ka seitani yɛrɛ kɛlɛ sabanan jihadul kufar o ye ka kafiriw kɛlɛ naaninan jihadu almunafiqin donc o ye ka munafikiw kɛlɛ ustaz abdulatif dɔnnibagaw ye nin tilayɔrɔ naani de di an bɛ segin a kan adamaden yɛrɛ ninkun ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ nin na i yɛrɛ nin

Ɛɛ jihadunafsi n'o de ye ni yɛrɛbakun kɛlɛli ye Ustaz Abudulatif, naamu, i bɛn'a sɔrɔ o fana bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ naani, jihadunafsi, jihadunafsi, mɔgɔ yɛrɛ ni i ka kan k'a kɛlɛ kɛlɛ cogo jumɛn na a fɔlɔ fɔlɔ i ka kan ka ni kɛlɛ ala ta'allumul huda wa dinil haq adamaden i ka kan k'i ni kɛlɛ, naamu, ka ni don kanda sira kan ale ni diinɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ka nin bila o sira kan o de ye o de ye jihadu yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ taa mɔgɔ kɛlɛ e bɛ t'a fɔ mɔgɔ ma ko na don diinɛ na o k'a sɔrɔ e bɛ diinɛ min fɔ i b'a a diinɛ i b'a dɔn wa a dɔnniya b'i bolo wa est ce que e yɛrɛ bɛ sira min kan sira in ye sira ɲuman ye wa o de la ko i ka nin kɛlɛ ala ta'allumul huda wa dinil haq o ye jihadu fɔlɔfɔlɔ ye jihadu filanan o de y'i ka nin kɛlɛ alal amalu bihi bada ilmihi n'i kɛlen kɔ ka diinɛ dɔn i kɛlen ka kanda sira ta a i ka ni kɛlɛ ni ka se ka baara kɛ ni o kanda sira tali ye misaliya ye jumɛn ye e donna silamɛya la n'i ye silamɛya ta k'a lajɛ silamɛya ye fɛnba de ye an b'a fɔ ko un ensemble seli b'a la sun b'a la hiji b'a la jaga b'a la ainsi de suite o ye jɔsenbaw ye donc i mana o kiri fɛn fɛn dɔn silamɛya kɔnɔ i ka kan k'i jija ni k'a koron k'a don da fɛ ustaz abdulatif mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni silamɛ don a ko la ilaha illallah muhammad rasulullah mais a tɛ sɔn sun ma a ni ma kɛlɛ a tɛ sɔn seli ma wagati la a ni ma kɛlɛ silamɛya kɛlen don ka tana minnu fɔ a tɛ sɔn k'olu dabila hali bi a ma s'a nin na
Ah, an dun b'a lamɛn silamɛw yɛrɛ dɔw da ah, u b'a fɔ ko ko seli t'a ye o fana o fana ye kuma wɛrɛ ye ustaz abudulatif n'an donna o kɔnɔ eh, peut-être n'ala ye wagati kalifa an na an bɛna na kuma seli kan seli yɛrɛ jɔyɔrɔ min ye peut-être an bɛna kɛ thème dɔ inshallah donc sabanan ye min ye a da'watu ilayhi wa ta'alimihi man la ya'lamuhu han i ka mun de kɛ sisan i ka maa wele ka na diinɛ in dɔnni ma maa min tɛ diinɛ dɔn ka baara ka ko ye naaninan o de ye asaburu ala mashaqi da'wa ila allahi wa adha alkhalq wa adha alkhalq ah nin de y'a gɛlɛmaba ye ustaz abdulatif e filɛ i ka plateau sanfɛ n'i ka nimoro bilala tele in sanfɛ sisan ni mɔgɔw y'a ye dɔ b'i ka nimoro ta a b'i wele a b'i ba neni dɔ b'i wele a b'i fa neni dɔ b'i wele a b'i neni o neni min bɛ ka k'i fɛ dɛ ka sabali k'o kun parce que i bɛ ala ka sira de la o ye kelen ye n'i bɛ ji n'i bɛ ka ala ka sira fɛnɛ kɛ ustaz gɛlɛyaw b'i sɔrɔ parce que mɔgɔw bɛ se ka ba i la parce que tuma dɔ la i bɛna i ka bi affaire dɔ de bila ka ala ka kuma fɔ tuma dɔ la i bɛna ban wari dɔ de la i bɛna ban avantage dɔ de la sabu e bɛ ka ala de ɲini donc o o gɛlɛya min n'i b'a sɔrɔ il faut k'i ka sabali o gɛlɛya in kan abdulatif yara mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an ka diɲɛ laban na sisan an bɛɛ kɛra eh, businessmaniw ye an bɛ diinɛ na mais an yɛrɛ b'a dɔn an ni ala cɛ nin tɛ sababa ye mais business de don an bɛ taa an b'a kɛ parce que on veut avoir de l'argent a i b'a sɔrɔ anw minnu bɛ ka waajuli kɛ i b'a sɔrɔ eh, garisɛgɛ ɲuman t'an bolo peut-être ko ka gɛlɛya mais qu'est-ce qu'on fait ala ye o gɛlɛya min da an kan an tɛ se ka sabali o gɛlɛya kan an bɛ mun de kɛ an bɛ bɔ sira surumani fɛ ka boli ala ka gɛlɛya ɲɛ i y'a faamu ka sɔrɔ ka na lafiya nɔfɛ f'i ka sabali de dɛ f'i ka sabali o de kosɔn dɔnnibagaw b'a fɔ maa maa bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ de wele ka taa alahu subahanahu wa taala ka sira ma i bɛ sɛgɛn dɛ an filɛ nin plateforme sanfɛ n'o ye Jabir TV ye n'i kun ye nin kɛ plateforme dɔ ye min misiki film fɛn kuntanw de bɛ bɔ a la s'a b'a sɔrɔ bi an sigilen bi b'an ka studio kɔnɔ s'a b'a sɔrɔ bi an ye sponsor sɔrɔ fan bɛɛ fɛ s'a b'a sɔrɔ an bɛ wele fan bɛɛ fɛ Jabir TV a ye n'an ka balani show transmis mais a ko non an t'o kɛ objectif dɔ de b'an bolo o de ye min diinɛ ni adamadenya bɛ se ka taa ni sira min an b'o ta wa o sɛgɛn aw bɛ mɛn nin tirikitɔrɔkɔ in na fɔlɔ f'aw ka sɔn ne ma parce que aw fana bɛ ka ala de wele mais n'aw sɔnna ka sabali ka nin degun kun fo ala k'a yira maaw la k'a fɔ aw ye sabalibaaw ye i b'a ye o don ni ala bɛna a ka degun ta ka bɔ yen ka dayɛlɛli k'aw ye aw hakili tɛ fɛn min na aw b'a sɔrɔ mais n'aw giringirinna dɔrɔn jihadu nafsi aw b'a jɛ donc n'i ye jihadu nafsi ye dɔrɔn jihadu nafsi kelen pewu ustaz abdulatif tilayɔrɔ naani o y'o ye n'an bɔr'o la an bɛ taa jihadu shaitan e bɛ sitanɛ kɛlɛ cogo di sitanɛ bɛ kɛlɛ ni jumɛn ye ee sitanɛ bɛ wasuwasu min kɛ adamaden dusukun na a n'a bɛ sigasiga min bila adamaden dusukun na i ka limaniya la ustaz f'i ka wuli k'o de kɛlɛ o de tɛ ko nɔgɔ ye e sigilen sisan an filɛ nin ye kuma i ye kuma min fɔ sisan se k'a fɔ a fɔra ko ni mɔgɔ min selila ala ko ko wasta'inu bi saburi wa salat k'an ka dɛmɛ ɲini kɛ ni seli ani sabali ye ah ne dun nin ne san joli ye ne bɛ mobili de nɔfɛ n bɛ dugu tilamɛ fɛ seli la sanga ni wagati n tɛ n tɛ da yɛrɛ 3 heures n bɛ wuli fo 4 heures n bɛ ka ala wele ala ka se ka mobili di yan ça fait 3 5 ans n ma mobili sɔrɔ Sitanɛ bɛ na a b'o don dusukun na mais est-ce que seli est-ce que c'est la solution est-ce que est-ce que ne tɛ seli in bila n ka taa ɲɛɲini cogo wɛrɛ la a bɛ ka siga don i dusukun na wa i ka limaniya in fɛnɛ a bɛ ka limaniya in lamaga lamaga donc il faut que yɛrɛ ka sɔn il faut que tu sois fort k'a fɔ ma dama alahu subahana wa taala de y'a fɔ ne ye ko ne ka dɛmɛ ɲini ale fɛ ni sali ye ani sabali sabali ye jumɛn ye

n ka moto mana tiɲɛ n bɛ moto kolon de kan i b'a ye sitanɛ bɛ nin a bɛ nin wasuwasu de bila dusukun na par contre karisa dun filɛ nin ale y'a ta daminɛ sisan nin filɛ a bolo karisa filɛ nin filɛ a bolo i b'a sɔrɔ aw ka objectif tɛ kelen ye dɛ e y'a kɛ ala min kama ala y'i dɛmɛ mais ale y'a kɛ min kama e b'o dɔn wa donc sitanɛ bɛ na sisan a bɛ kow masiri i ɲɛkɔrɔ pour que a bɛ se k'i i ka limaniya lamaga ka siga don i dusukun na i ka se ka baara in bila

à chaque fois ni nin fɛn sugu ninnu bɛ na i dusukun na ani i ka sabati diinɛ in kan i ka sabati i ka jɔ fɛn min ka jugu sitanɛ ma abdulatif o y'i jɔ i jɔli de n'a y'i yuguyugu cogo o cogo a mana sɔrɔ i jɔlen don n'a y'i yuguyugu cogo o cogo n'a nana sɔrɔ i jɔlen don finalement a b'i ye k'i to yen mais ale tɛ se ka i dɛsɛ i la fo ka n'a sɔrɔ i ka limaniya in sigilen don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de kan alal yaqin mais n'a ma sigi yakini kan n'a y'i yuguyugu dɔrɔn i bɛ taa awɔ n'a y'i yuguyugu dɔrɔn i bɛ taa i mago la ala bɛ mɔgɔ dɔw mankutu kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ o bɛ ala bato filanfilan de kan ni a ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ a bɛ nisɔndiya a bɛ hɛrɛ in minɛ mais ni kojugu dɔ y'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ bɔ ala ko la a bɛ segin a kɔfɛ a b'a fɔ bon an donna silamɛya la de an ka se ka fɛn sɔrɔ mais n'an tɛ fɛn sɔrɔ an tɛ bɔ ala k'an sutura donc o y'o ye donc a filanan i ka se ka fɛn ɲɔni sitanɛ bɛ se ka décision jugu min ni sitanɛ b'a bila adamaden dusukun na ale ni désir n'an b'a fɔ nege shahawat cheikh abdulatif adamaden fɛn fɛn n'ala y'a dan nege b'a la o différence de b'an ni mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ adamaden ni jinɛ nege de b'an bɛɛ lajɛlen na o nege ye jumɛn ye a ka da jɛnɛya ye nege de ye dulɔmin ye nege ye suyɛni ye nege ye mɔgɔkɔrɔfɔ ye nege ye sigarɛti dɔrɔgu ainsi de suite ninnu bɛɛ lajɛlen ye nege ye ka to ka bɔ ka taa dɔnkɛyɔrɔ la ka dɔn kɛ nin bɛɛ ye nege de ye nin ye nege de ye ani décision jugu min ni adamaden bɛ to k'a ta kuma dɔ la non balima nin ne ni n kɔrɔkɛ fo lahara an tɛ kɛ ɲɔgɔn maa ye non ne ba de ye nin kɛ ne na n ti k'a fɛ fo ka diɲɛ wuli ne fa ni n ba kɛlɛla donc ne tɛ tugu n fa kɔ bilen parce que a ye ne ou bien ne fa ye n ba bugɔ ou bien ne ba ye n fa neni donc i b'a fɔ non ne tigɛra mama la ne tɛ kuma c'est à dire n y'a bɔ n ka vie la la qadarallah o décision jugu jugu minnu bɛ yen nɔ dɛ sitanɛ bɛ min don i dusukun na il faut k'i ka se ka o sitanɛ i k'i kɛlɛ de kɛ ka se k'olu kɛlɛ donc sitanɛ bɛ kɛlɛ ni nin de ye i y'a faamu bon o kɛlɛli fɛnɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn caman d'an ma n ye min f'i ɲɛna i b'a ye adamaden i ka to ka azikariw kɛ azikariw min kɛ sɔgɔma ni wula i k'olu kɛ i bɔtɔ i ka so kɔnɔ n'i dontɔ i datɔ i ka dumuni kɛtɔ fini dontɔ i dontɔ ɲɛgɛn na i bɔtɔ ɲɛgɛn na i tisotɔ n'i dara i bɛ da waati min ka sunɔgɔ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la ainsi de suite seliji tali seliji tali kɔfɛ i bɛ dugawu minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan o sa se ka kɛ lumière ye ka se ka na sigi i dusukun na min b'a to i bɛ se ka nin baara fila i bɛ se ka nin se ka nin kɛlɛ. gɛlɛn an ka maa caman bolo dɛ n'i kɔni k'u ma ko nin dɔn kɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ walima ka kɛ tan nɔ aa o de b'a la mais n'i kɔni ko bon nin dɔn y'a kalan i bɛ wari sɔrɔ
ala k'an sutura a bɛ taa jihadu sabanan na o ye kafiriw ka jihadu ani munafigiw ka jihadu donc an y'o fara ɲɔgɔn kan sabanan ni naaninan an k'a daminɛ kafiriw ka jihadu la jihadul kuffar ale fɛnɛ bon an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ tan jihadul kuffar wal munafikin o ye naani ye fɔlɔfɔlɔ dusukun i b'olu kɛlɛ ni dusukun ye han an bɛ tila ka na i b'u kɛlɛ ni nɛn ye i bɛ tila k'u kɛlɛ i bɛ se k'u kɛlɛ ni wari ye i bɛ se k'u kɛlɛ ni ni yɛrɛ ye o tɛ naani dafalen yan o la sisan pour que i ka lafiya jihadul kufar an b'o bɔ a la kafiriw bɛ kɛlɛ ni jumɛn ye ni bolo ye mais o sadu kuma jumɛn kafiri bɛ kɛlɛ est ce que parce que karisa ye kafiri ye dɔrɔn n b'a faga karisa ye kafiri ye dɔrɔn n b'a gɛn ka bɔ an ka dugu la karisa ye kafiri ye dɔrɔn a ni hɛrɛ man kan non non non tant que ni kafiri ma na i kɛlɛ a kɛlɛli a tɛ bɛn i ma usaz k'a fɔ de k'i bɛ taa bamuru ta ka kafiri kɛlɛ k'a sɔrɔ a ma kɛlɛ ta k'i sɛgɛrɛ ayi sariya la o tɛ bɛn dɛ ayi maa ni kafiri bɛ sigi kɛ mɔgɔ ni kafiri bɛ sigi kɛ m'a f'i ye wa ala kira sallallahu alayhi wa sallam a taalen medina a ni jɔni fɔlɔ ye sigi kɛ a ni yahudiyaw nasaraw ani kafiriw mais a y'u kɛlɛ wa ayi a ma girin k'u kɛlɛ mais a y'u kɛlɛ kuma jumɛn tuma min u y'a kɛlɛ la a y'u kɛlɛ n'u kun ma s'a ma a kun tɛ s'u ma donc o la eh, i bɛn'a ye ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alayhi wa sallam usada fo k'a fɔ hali bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ min baara kɛ mɔgɔ minnu ye spécialiste ye n'an b'a fɔ ko eh, taribiya domaine na éducation mɔgɔ minnu ye spécialiste ye sociologie la mɔgɔ minnu ye spécialiste ye psychologie la nin saba c'est à dire adamadenya yɛrɛ dɔnni mɔgɔ minnu y'a dɔn u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ala kira ni hadisa in fɔ nin wagati in na

k'i k'i bolo kɛ k'a kɛlɛ bolo ye jumɛn de ye la force c'est à dire que il faut déployer tous les moyens pour que ka se k'a bali n'i bɛ se ka a tigilamɔgɔ minɛ k'a bɔ a la i b'a bɔ a la n'i bɛ se ka fanga dɔ de wuli ka n'a nɔfɛ min bɛ se k'a bɔ a la i b'a bɔ a la n bɛ misaliya dɔ d'i ma jeunes nana u sigi aw ka carré kɔnɔ u bɛ ka dɔrɔgu ta a yɛrɛ ɲɛ u bɛ ka fɛn kuntanw min e y'u ye kojugu de don sariya ko k'i k'a yɛlɛma n'i bolo ye ok fanga dun tɛ e la ka maga ninnu na i bɛ jumɛn kɛ fanga min bɛ yen n'o bɛ se ka n'u bɔ a la i b'o de wele k'o bɔ a la mais o la sariyatigiw ye pédagogie dɔ di ko ala kira ye nin fɛn saba in fɔ ko mais i b'a daminɛ ni fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye o ye kuma de ye aya dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ o aya in fana bɛ o kuma in sabati o de ye jumɛn udu ila sabili rabbika bil hikma wal mawizatil hasana aya in ni nin kuma in de bɛ dɔnnibagaw ye nin aya in de ta k'u baser o kan ka sɔrɔ ka walanda bɔ nin kɔnɔ k'a fɔ k'i k'a daminɛ ni kuma ye o ye kelen filanan ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kuma min ala y'a ci a y'a daminɛ ni kuma de ye wa anzir ashiratakal aqrabin a y'a daminɛ ka kuma a ye kuma de kɛ fɔlɔ yanni fanga ka se ka na donc ko o ko n'i bɛ fɛ k'a dilan usaz i bɛ kuma de kɛ fɔlɔ wa kuma bɛɛ tɛ dɛ kuma ɲuman kuma min n'i y'a fɔ adamaden a b'a ni minɛ kuma min i t'a tigilamɔgɔ dɔgɔya kuma min i b'a ka a jɔ a tigi la k'a fɔ i bɛ ka min kɛ nin man ɲi a b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la i ye tiɲɛ de fɔ a tɛ digi a la n ye min f'i ɲɛna e nana denmisɛnninw sɔrɔ o bɛ ka fɛn min e sina ka na dɔrɔn k'a fɔ ka u neni neni mɛ finalement u b'a fɔ ko mɛ mun de kɛra mɛ n'i nana n'i ko bɔn aw ni ce karisa bɔn ne tun b'a ɲini aw fɛ n'a sɔrɔ aw tun bɛ se ka bouger ka bɔ yan parce que aw bɛ ka fɛn min min yan kasa bɛ ka an tɔɔrɔ sigida la u b'a fɔ a ye yafa an ma u b'u ka minɛnw ta ka taa awɔ mɛ n'i nana ni kɛlɛ ye u b'i kunbɛn ni kɛlɛ ye bɔn n'i y'a kuma fɔ ni kuma ma se ka fɛn min ɲɛ kuma min fanga bɛ sɔrɔ ka employer o la ni kuma e ka kuma tɛ se ka fɛn min dilan fanga t'i bolo k'a kɛlɛ k'i bɛ mun kɛ i dusukun i b'a kɔn n'o de o ye dan ye misaliya la n bɛ misaliya dɔ d'i ma bi n'i ye silamɛw ta k'u lajɛ diɲɛ jamana dɔw la palestine précisément min bɛ ka kɛ palestinienw na silamɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mɛ se tɛ silamɛ foyi ye k'an bɛ se ka taa palestinienw bɔ dingɛ in kɔnɔ an bɛ ka fɛn fila de utiliser an da an'an dusukun parce que fanga t'an na bɔn est ce que fanga t'an na o kɔrɔ ye k'an k'an da minɛ k'a ye k'a bɛ ka kɛ k'an tɛ kuma wa non nɛn dira an ma o de kosɔn o de kosɔn silamɛya bɛ kuma de e, privilégier ka tɛmɛ force yɛrɛ employeli kan kuma de bɛ na fɔlɔ ni kuma ma nafa ɲɛ kuma min na force bɛ sɔrɔ ka utiliser bon kuma dɔw la force ani fanga si tɛ utiliser mais i b'a ko to yen i b'a kɔn i dusukun na donc nin ye adamaden maracogo saba de ye nin usaz maa dɔw bɛ yen olu bɛ olu bɛ bilasira ni kuma ye n'i ye kuma fɔ i b'olu ladi ni kuma kan olu bɛ sɔn mɛ maa dɔw bɛ yen olu falilamaw de don n'i m'u walon u tɛ sɔn mɛ maa dɔw bɛ yen aussi n'i y'u sɔrɔ o bɛ ka ko min kɛ a man di ye k'a jira i dusukun na k'a man di ye mais i tɛ kuma i tɛ foyi kɛ o de b'olu fana faga donc ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ka nin hadisa in minnu bɛ pédagogie sociologie psychologie u ye walanda min saba ka bɔ nin kɔnɔ o ye adamaden qualité saba de bi saba min bɛ adamaden na diɲɛ kɔnɔ dancogo la an b'a bɛɛ sɔrɔ nin kɔnɔ falimɔgɔ musalahamɔgɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ i b'a su de k'a to yen k'a bɔ i ka vie la aw yɛrɛ ko ten ko k'a b'i ka vie la donc n'i y'a b'i ka vie la a bɛna hakili sɔrɔ a bɛ segin ka na donc ni o ye ni jihadu ye maintenant a ko kafiru n y'a f'i ye k'o bɛ jihadu ni bolo de an y'o fɔ mais munafiki bɛ jihadu ni lisan de da nɛn e m'a ye alakira sallallahu alaihi wa sallam kuma min ala ko a ma

kuma gɛlɛnman f'u ye kuma kɔrɔma donc ala kira ye munafiki ninnu ménager ten c'est des musulmans en réalité u bɛ seli u bɛ sun n'u bɛ seli u bɛ sun an tɛ k'a fɔ ko kafiriw don donc kafira kiti tɛ boli u kan mais ala kira kun bɛ kuma de f'u ma n'a ye kuma fɔ u b'a dɔn k'a fɔ a kan bɛ anw de ma kuma bɛɛ a b'a dɛn ka kuma giriman dɔ fili u kan ka kuma giriman dɔ firi u kan donc munafigiw tun b'a dɔn ko ala kira y'a dɔn anw ye munafigiw ye mais a t'u ta u tɔgɔ ma i y'a ye donc munafigi bɛ kɛlɛ ten de n'i y'a dɔn ko mɔgɔ ye hypocrite an yɛrɛ ko ko hypocrite ni mɔgɔ kɛra hypocrite ye ɛɛ hypocrite bɛ kɛlɛ ni kuma de ye ka to ka ka to ka a tere an bamananw b'a fɔ ko k'a tere don a tulo la a tɛ fɛ ka fɛn min mɛn fɛn min mɛnni man d'a ye i bɛ to k'o de fɔ a ye donc a b'a dɔn k'a fɔ i y'a dɔn k'ale ye nin ye mais i t'a ta tɔgɔ ma i b'a fɔ ten voilà donc olu bɛ kɛlɛ o cogo de la bon usaz fɛn jihadu eh, an ye malu fɔ yala an ye kalibu fɔra lisanu fɔra mais jihadul mal usaz an bɛ contexte min na diɲɛ kɔnɔ bi an b'a fɔ alihamudulilayi wari bɛ silamɛw bolo an kana ɲɔgɔn nɛgɛn wari bɛ silamɛw bolo dɛ n'i ye diɲɛ duguw ta dugu waritigiw silamɛ jamanaw don n'i nana an ka jamana in kɔnɔ yan bi mali la bi an b'a fɔ alihamudulilayi silamɛ waritigiw ka ca dɛ ok maintenant anw dun ka jamana in ka kafiriya barika bɛ ka bonya an ka jamana in ka munafigiya bɛ yen maintenant o bɛ kɛlɛ cogo di a bɛ moyen financier de utiliser pour que ka se ka mɔgɔw bɔ kafiriya kɔnɔna na n bɛ misaliya dɔ d'i ma maa minnu tɛ seli u tɛ ala ko yɛrɛ la an bɛ t'olu nɔfɛ de ka baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ par exemple n'an ye baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ ni an bɛ fɛ ka mɔgɔ kɛmɛ ta baara la qu'est-ce qu'on fait an bɛ mɔgɔ bi seegin kɛ silamɛ ye ka mɔgɔ mugan kɛ kafiri ye kelen an ka kalanyɔrɔw la an bɛ taa n'an bɛ fɛ ka denmisɛnninw ta an bɛ silamɛdenw ta an bɛ kafiridenw ta an bɛ par exemple an ka fɔ ni ekɔli bɛna taa sisan komi an bɛ se ka ninnu sama ka na diinɛ ma i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen a fa banna diinɛ na parce que moyen t'a bolo a b'olu ɲini k'u dɔn n'a y'u ɲini k'u dɔn a bɛ mun kɛ a b'u ka san ekɔli bɛɛ lajɛlen ta en charge u ka fourniture scolaire a b'a bɛɛ ta en charge ka tenue min bɛ san a b'a ta en charge a bɛ tila k'u somɔgɔw yɔrɔ ɲini ka na u ma ka tila ka donbolo k'u ye o de ye ko in yɛrɛ jubaju ye nin de ye o de ye jihadul mali ye o jihadul mali in o b'a to hali n'a sɔrɔ juguya dɔ tun bɛ a tigilamɔgɔ kunna ka ɲɛsin ma a b'a dabila walama misaliya wɛrɛ n'aw ka jaga bɔ sigida la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn dɔn wa so dɔ filɛ nin y'i kɛrɛfɛ kafiriw de don u tɛ seli yɛrɛ e yɛrɛ y'a dɔn k'u tɛ seli mais moyen t'u bolo e min ye silamɛ ye taa i ka taga u ka so jɔ ka d'u ma kan'a fɔ yɛrɛ a ka don silamɛya la kan'a fɔ yɛrɛ taa dɔrɔn a karisa aw somɔgɔ i y'o fo bon aw ka yɔrɔ ne y'a ye aw bɛ nin condition na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka ne degun ala ye ne kɛ setigi ye ne b'aw kɛrɛfɛ ne bɛ fɛ aw ka so in ka jɔ aw yɛrɛ k'a devis n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ aw k'aw ka maçon ɲini n da tɛ don a la n bɛ wari d'a ma dɔrɔn a bɛ yɔrɔ jɔ o yɔrɔ jɔ i k'o d'u ma ba ye kafiriw don o yɔrɔ jɔ i k'o d'u ma bon an ka wagati dɔw bɛ kɛ jamana kɔnɔ wagatiw ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ sumanw tɛ balo la fɛnw tɛ balo la n'an y'an organiser o wagati ka taa kafiri yɔrɔw ninnu na ka hɛrɛ k'u ye an kanu bɛ t'u dusukun na o de ye jihadu mali ye ustaz bon o jihadu mali in dɛ o de bɛ k'an silamɛw jɛ o bɛ k'an jɛ bi dɛ hali an silamɛ yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na i t'a sɔrɔ misiri kɔnɔ silamɛ dɔ bɛ yen a jijalen don diinɛ na kosɛbɛ mais il n'a pas le moyen mais mun de bɛ se ka e bali e min ye silamɛ wari b'i bolo i k'a wele ka donbolo k'a ye min b'a to a bɛ courage sɔrɔ a fana bɛ baara kɛ ka se ka donbolo wɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye bɔn o jihadu malu in n'i ye nin kɛ n'i ye nin kɛ e, e, e, kafiri la n'i ye nin kɛ munafiki la a ka ca la ala fɛ a bɛ segin n bɛ dalu dɔ d'i ma i b'a kalama wagati dɔ kɛra an ka jamana in kan diinɛ wɛrɛ n'a fɔ ko kerecɛnw kerecɛnw ye dugu caman sɔrɔ ka don kerecɛnya la ni nin de jihadul mali u y'o de kɛ parce que u y'u profiter difficulté dɔ fɛ ka taa balow d'u ma ka taa dɔgɔtɔrɔsow jɔ ustaz i b'a ye k'a fɔ kerecɛnw ka méthode o de olu bɛ ka jihadu min kɛ u b'u ka jihadu kɛ ni jihadu mali de u bɛ taa ekɔlisow jɔ yɔrɔ la aw yɛrɛ tɛ se yɔrɔ min u bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow jɔ u bɛ ji di mɔgɔw ma u bɛ don mɔgɔw cɛla u bɛ balo di mɔgɔw ma mɔgɔ min ye nin k'i ye n'o nana ka diinɛ f'i ye e bɛ se ka ban cogo di k'o ka diinɛ tɛ tiɲɛ ye i bɛ bɔ ustaz abudulatif han donc o jihadu malu in dɛ il faut que silamɛw ka sigi o de kan mais i bɛ dabali bɛ ban i bɛ na association joli bɛ an ka silamɛya bolo ustaz a baden bɛɛ ko komi ka ala komi an bɛ ka diinɛ an bɛ ka an bɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ mais ala ka diinɛ dɛmɛ i ye programme jumɛn ye a jumɛn bolo min b'i sigi k'a fɔ bɔn ni an ka programme an bɛ fɛ chaque année ka nin kafiri hakɛ in k'o sama ka na silamɛya la chaque an bɛ fɛ ka nin sigida mɔgɔw kafiriw de ka ca u la an bɛ fɛ san duuru o san duuru parce que programme dɔ ka k'an bolo soit san o san soit san fila o san fila ou bien san duuru o san duuru an bɛ fɛ mali kɔnɔ dugu kuturu o ka yɛlɛma ka kɛ silamɛ jamana ye a projet bɛ yan ne kɔni t'a dɔn mais an bɛ an ka projet ye min ye association bɛ se ka balo cogo di association président bɛ se ka entretenir cogo di association mɔgɔw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di an b'o projet de bila sen na mais ka projet dɔ bila sen na min bɛ se ka jihadu kɛ ka kafiriw lana diinɛ na o projet t'an bolo K'i ka kuma sɔn ji la. Naam. U ye garibu fitini dɔ ka histoire lakali n ye. Unhun. A kɛra Kayi. Unhun. Ko a banana banana. Bon a tɛ ka kɛnɛya. Unhun. Euh pasteur dɔ bɛ yen, a y'o bananen ye, a dalen bɛ sirada la. Unhun. A y'o ta ka taa n'o ye ka t'o furakɛ, ka dumuniw d'a ma. Unhun. Bon a kɛnɛyalen kɔfɛ, a donna, a yɛlɛmana, a ye silamɛya bila ka don kerecɛnya la. a bɛ don a la a bɛ don a la c'est comme ça olu bɛ jaadu min kɛ o ye jaadu mali de ye ustaz mais an bɛ ɲinɛ o de kɔ ala k'an bɛɛ saba ma donc an ye jaadu naani min fɔ jaadu qualité naani min fɔ sariyatigiw ye min fɔ an ɲɛna o de ye nin ye n'o bɔra yen an bɛ